Pariat un'iferru juntu su chi eris amus bidu in su territòriu de Siniscola, ube unu bete focu ch'at ispèrdiu dechinas de ètaros, aziendas agrìculas, zootècnicas, At mortu bèstias e at fatu dannos a sos campos semenados e mancu male chi non b'at àpiu mortos o fertos. Custu manzanu, a pustis chi totu sa note chentinas de òmines e fèminas de s'esèrcitu antincèndiu ant traballadu sena pasu, su focu fit suta controllu. Su Canadair de sos pompieris e sos elicòteros regionales arbeschende an irgarrigadu mizas de metros cubos de abba istutande·che sas ùrtimas framas. A pustis de sa bonìfica, sos investigadores de su Corpus Forestale an cumintzadu a chircare sas cajones de su focu e s'innescu, ma cunsiderande comente sun mòghias sas framas e chi a de note sos aèreos e sos elicòteros non bolan, su bentu forte, Sunu pacas sas dudas chi su focu non siat istadu postu a posta. Su focu est cumintzadu a ora de sas nobe 'e sero a su chilòmetru otantanobe de sa chentutrintunu e su bentu forte l'at dadu deretu sa fortza de si pesare de andare lestru. A su locu sun arribbados deretu sos pompieris de Siniscola chin s'azudu de iscuadras arribbadas dae su Cumandu Provinciale de Nùgoro su Corpus Forestale, sos barratzellos, sa Protetzione Civile, sos vìgiles urbanos de Siniscola coordinados dae su sìndicu Gianluigi Farris. Biende sa gravidade de sa situatzione, su Centru Coordinamentu Sucursos ativadu in sa Prefetura de Nùgoro dae sa Prefeta Anna Aida Bruzzese e diretu dae su Cumandante Provinciale de sos Pompieris Fabio Sassu at pedidu s'interventu de sas iscuadras de sos Cumandos Provinciales de Tàtari, Casteddu e Aristanis. Sas framas sun arribadas a su caminu assustrande sos chi fin ghirande in cussu mamentu dae mare cara a Nùgoro, sa politzia istradale e sos carabineris sun intervènnios deretu, tancande sa chentutrintunu a su tràficu in su tretu interessadu dae su focu, evitande una tragèdia. Sas màchinas las ant fatas colare in caminos secundàrios o las ant fata torrare in palas. At cajonau unu disacatu ambientale econòmicu mannu su focu chi dae erisero est abarrau allutu totu sa note in sartu de Siniscola, minetande sa Chentutrintunu e su zassu industriale. Sas fortzas antincèndiu sun resessias a che l'istutare de su totu custu manzanu a pustis de una gherra durada totu sa note. A s'arbeschia s'est potiu biere su chi ch'ana isperdiu sas framas, cantos ettaros galu su corpus forestale l'est istimande. Petzi custu manzanu sos Canadair e sos elicotteros antincendiu ana potiu dare una ghettada 'e manu a sas forzas de terra. Sa Coldiretti de Nugoro e Ozastra at denunziadu sos dannos mannos a s'agricoltura e a sa zootecnia sutalineande chi sas framas ch'ana brusiau aziendas, pasturas, fieniles, tratores e àteras atretzaduras e an mortu bèstias, sunt sos primos datos provisòrios chi semus collinde dae sas aziendas agrìculas, at nau su presidente de sa Coldiretti Nùgoro e Ozastra, Leonardo Salis. Sos agricoltores chi a semper an postu in perìculu sa vida issoro pro sarvare su bestiàmine, ma no an potiu nudda contra sa violentzia de custu focu chi si ch'at ingurtiu totu su chi s'acatabat in dennantis. Un'ateru disacatu pro sas aziendas agriculas chi mancari sas iscuadras anti-incèndiu sian intervennias deretu no an potiu facher nudda pro su traballu issoro. Como tocat de cumprèndere cantos sun sos dannos subios e previdire chi pro sos imprendidores agriculos bi siat su rimbursu e sian garantios dae deretu abba e currente pro contipizare animales e fundos. Diat deper èssere istau su fizu de barantot'annos a ochìdere a corfos de fuste e a istocadas a Marcella Mura, setantaset'annos, de Assèmini, acatada in domo sua dae sa badante chi at mutiu deretu su chent'e doichi. Sa fèmina istaba chin su fizu chi fit sichiu dae sos servìtzios sanitàrios. A su locu, in localidade Cannada, in sartu de Assèmini, sunt suprios sos carabineris de sa Cumpannia de Casteddu e de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provintziale, chi ant firmadu deretu s'òmine e che l'ana jutu a caserma. su magistrau de turnu e su duttore legale puru sunu arribbaos a compudare su locu, dae sos primos accertamentos diat parrere chi sa femina siat morta intro 'e notte, pro como galu non s'ischit proite su fizu l'at morta. Su magistrau at dispostu s'anotomia chi diat poder dare ateros elementos de profetu pro sos inquirentes. Custu manzanu in su bichinau de Funtana Buddia in Nùgoro an inaugurau s'ecocentru nobu. Presentes su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, s'assessora a s'igiene urbana Rachele Piras, s'assessore a sos traballos pùblicos Giovanni Dettori. S'istrutura est istada fravicada chin fundos regionales dae s'amministratzione passada e no est mai istada aperta. Medas residentes non fin de acordu E custu manzanu puru at manifestau contra a s'intrada in servìtziu de un'istrutura chi diat pòdere cajonare problemas a sa vida fitiana de chie istat a fùrriu. S'ecocentru de Funtana Buddia, apertu de custu manzanu a sas sete e mesa, s'afiancat a su 'e Pradu. Pro su Comune, chi dae pagu at costituiu una sotziedade partetzipada pro sa pìnniche seperada, s'ecocentru diat dèpere crèschere a s'otanta pro chentu sa diferentziada, chi a su trinta de làmpadas de cust'annu fit a su setantachimbe vìrgola bintoto pro chentu, un'obietivu chi pro s'amministratzione ghiada dae su sìndicu Soddu sa tzitade podet crompire bene, chin profetu. Cust'àteru impiantu che diat dèpere vocare cale si siat iscusa a sos inciviles chi galu oje ch'imbolan s'arga in su sartu imbetzes de andare a custos ecocentros ue che lia ritiran de badas. Supra s'atividade de s'istrutura at a bizilare unu comitau de sorvegliàntzia e controllu, de su cale faghet parte fintzas unu rapresentante de sos residentes, custu comitau at a dèpere aberiguare su rispetu de su regulamentu de s'istrutura. Note de pelea in su 'e Nùgoro pro duos atentaos, unu a su Cìrculu PD de Durgali e s'àteru a su sìndicu de Cardedu, Matteo Piras. In Durgali, a ora de sas duas de de note, in sa sede de su Cìrculu PD in Carrera La Màrmora, est iscopiada una bòmbola de gas cullegada a un'innescu. Su zocu ch'at ischidau mesu bidda e cajonau dannos mannos a su fràvicu e a una màchina postegiada in cue a curtzu. In pessu dau s'allarmi a su locu sunu suprios sos carabineris de s'istatzione de sa bidda e sos de sa cumpannia de Siniscola, sas iscuadras de sos pompieris de su cumandu provinciale de Nùgoro chi ch'an istutau sas framas e postu in seguresa su tretu. In prus, An esaminau sa bòmbola e acertau chi est iscopiada chin d-unu detonadore e non pro una pèrdia de gas. Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro an deretu aviau sas indàgines. Istitutziones e polìtica regionale e natzionale an cundennau a boche manna s'atentau, Su presidente de sa Regione Solinas in d-unu comunicau at sutalineau chi est un'atu grave meda contra a sos valores de sa democratzia e a sas istitutziones rapresentativas de sa sotziedade. Una cundenna firme est arribada peri dae su presidente de su Cussizu regionale Michele Pais, dae su presidente de su Cal, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, fintzas su coordinadore regionale de sa Lega Eugenio Zoffili at espressau solidariedade a su PD. In ocasiones che a custas, tocat de torrare a ripìtere chin fortza sos fundamentos democràticos cumpartios dae totu sas partes polìticas chi sun su sale de su cunfrontu de sa vida democràtica e de negare chin fortza cada forma de violèntzia, at nau Zoffili. So in cuntatu chin su Viminale pro sichire sa chistione, apretare e facilitare chin cada mesura possìbile sas indàgines. Sos cussizzeris regionales de su PD ant presentau un'interpellàntzia a su presidente de sa Regione pro pedire a su ministru de sos Internos Salvini de crarire sa natura de sos atentaos, si sun ligaos a pare e ite cheret facher su Guvernu. Eris note, malincrenios disconnotos an postu focu a sa machina de Mateo Piras, sindicu de Cardedu, postegiada pacu tretu de domo sua. In pessu dau s'allarmi a su locu sunu suprios sos pompieris de su distacamentu de Lanusè chi però non sunu resessios a sarvare sa vettura. Sos pompieris matessi an accertau chi su focu est istau postu apposta. A su locu de s'atentau sun arribaos sos carabineris de sa cumpagnia de Jerzu chi an aviau deretu sas indàgines pro iscoperrere chie est istau e pro ite l'at fatu. A su sìndicu est arribbada sa solidariedade de su presidente de sa Regione Solinas e de su presidente de su Cussizu regionale, Michele Pais. Pais at sutalineau chi sos atentaos fatos eris notes, eris note in Cardedu e in Durgali non sunu dignos de una sotziedade civile. So apessamentau pro custos atos criminales chi custa borta puru ponen in pistichinzu sa populatzione e chie credet in su cunfrontu democràticu at sichiu Pais. Su Cussizu regionale cundennat, chin fortza, cada forma de violèntzia e at fidùtzia manna in sas fortzas de s'òrdine chi sun traballande pro iscopèrrere chie est istau e pro ite l'at fatu. Sa Kuresi e sa Kurash, lotas traditzionales de su Kazakistan e de s'Uzbekistan, ex repùblicas asiàticas de s'Unione Soviètica, arribant a Nùgoro chin cuntentesa manna de sos amantiosos de sas artes martziales e de s'istrumpa. A promòvere sos duos seminàrios subra custas disciplinas sa Polisportiva Gigliotti Team de Nùgoro chi dae pacu chin sos atletas Edoardo e Giovanni Gigliotti an rapresentau s'Itàlia in su Grand Prix de Kuresi fatu in Àsia Centrale. S'apuntamentu est pro su ses de agustu dae sas ses de sero in sa palestra de s'iscola elementare de Furreddu in Nùgoro. Su seminàriu de Kurash, su primu chi si fachet in Sardigna, pertocat s'arte martziale de s'Uzbekistan, naschia tremiza annos fachet, chi in usbecu cheret nàrrere crompire s'obietivu a manera zusta. Est un'atividade chi s'impreat comente arte martziale ma peri pro ispassiare sa zente in sas festas prus mannas o in sos cojubios. Sos duos seminàrios pertocant sa Kuresi, un'antica arte martziale de su Kazakistan decrarada dae s'Unesco patrimòniu culturale immateriale de s'umanidade. Sunu artes martziales chi s'assimizan a su judo, a su sambo e a s'istrumpa. Sos seminàrios sunu diretos dae su presidente de sas federatziones italianas dedicadas a custas disciplinas, Vittorio Giorgi, cònsole onoràriu de s'Uzbekistan, e dae su responsàbile tècnicu, su mastru Massimo Mattioli. Chie est interessau a partecipare depet chircare sa polisportiva Gigliotti Team Nuoro. Su Commissariau de Politzia de s'Alighera e s'iscuadra mòbile de sa Questura de Tàtari ant fatu un'operatzione antidroga chi nc'at ispèrdiu una grefa criminale chi cumerciavat e bendiat droga in su capu 'e susu de sa Sardigna. Su gip de su Tribunale de Tàtari at firmau bìndichi misuras cautelares, deche in càrcere e chimbe a sos domiciliares. De s'operatzione, cumintzada arbeschende a custu manzanu intre s'Alighera e Selàrgius, nd'ant faveddau sos inchirentes ind una cunferèntzia pro s'imprenta fata in sa questura de Tàtari. Intre sas pessones arrestadas, un agente de politzia in servìtziu in su comissariau de s'Alighera e Corrado Usai, imprendidore de sa nàutica, Gianni Canu, disocupau, resurtau dae sas indàgines ispacciadore de cocaina, Usai e Canu sun implicaus ind un'àtera operatzione mutia Mandingo e pro cussu a sa 'e oje l'ana postu su nùmene de Rewind. Segundu sos inquirentes, Usai ritziviat sa droga dae Francesco Porceddu de Casteddu chi riforniat de cocaina a Tàtari. A sos còmplices de Porceddu sa politzia los at firmaos in frevàriu chin càrrigos de setichentos chimbanta gramos de cocaina. Totu in unu però Canu e Usai si brigan e tando Canu detzidet de chircare un'àteru furnidore de cocaina, Giuliano Porcu. Sas indàgines ant pertocau unu tràficu de droga intre s'Alighera e su 'e Casteddu, chin sa droga chi arribbavat dae su Capu 'e Susu de sa Sardigna e la bendian a minuju, Una rete bene assentada in su territòriu ispèrdia dae sa Politzia de Istadu chin sas misuras cautelares eseguias custu manzanu. Su Cussizu Comunale de Nùgoro riuniu eris ero at aprovau unos cantos provedimentos importantes, ma no at tocau sa chistione de sos echilìbrios de bilànciu, òrdine de sa die ritirau pro mancàntzia de su parre de sos revisores. Su Cussizu duncas at aprovau a s'unanimidade una delìbera subra sos interventos edilìtzios in su zassu industriale de Pradu, chi at a permìtere sa minimada de sos òneres de urbanizatzione primària e secundària e s'aplicatzione de su pesu nou subra su gastu documentau de fràvicu. Est unu de sos provedimentos chi s'acatan in su pacheto Prato Sardo, varau dae s'esecutivu a secus de sa proposta de s'assessora a sas atividades produtivas Eleonora Angheleddu, chin sa punna de favorèssere sos investimentos in Pradu. Su sìndicu Andrea Soddu at dau a ischire chi tra pacu ant a cumintzare sos traballos pro sos isvìnculos novos dae sa chentu trintunu e dae sa tzitade pro su zassu industriale. Su Cussizu at fintzas aprovau chin batòrdichi votos in favore e unu contràriu s'istitutzione de s'Agentzia pro superare sos anneos giovaniles. S'assessora a sos Servìtzios Sociales Valeria Romagna at acolliu chin piachere custu provedimentu, sutalineende però chi no est beru chi in custos annos no an fatu nudda pro sos zòvanos. Chin pacu dinare, at nau Romagna, amus apertu su tretu pro sos zòvanos, s'osservatòriu pro su bullismu, chin collaboratziones importantes e cualificadas. Como chi amus prus dinare amus a maniare misuras novas pro sos zòvanos. Su Cussizu de eris est istau s'ùrtimu pro su dirigente comunale Franco Rosu chi dae oje est zubilau a pustis de trintanove annos de servìtziu. Pro azudare a manera cuncreta sos sòtzios antiviolèntzia Onda Rosa de Nùgoro e Prospettiva Donna de Terranova, chi gestint domos amparadas pro azudare sas fèminas vìtimas de violèntzia a torrare a una vida normale, a Pasca sa sotziedade Intesa srl, sòciu Conad, at acolliu dinare bendende una columba de solidariedade in s'àmbitu de sa faina Un battito d'ali contro la violenza. Pro presentare sos resurtaos de custu progetu custu manzanu an fatu una cunferèntzia pro s'imprenta, presentes Luisanna Porcu, responsàbile de Onda Rosa, Piera Bisson de Prospettiva Donna e Franco Fois, presidente de Insieme srl. Su progetu at àpiu resurtaos bonos ca at pertocau non petzi s'azienda Intesa srl, sas butecas suas in sa provìncia de Nùgoro e Terranova e sos dipendentes, ma peri àteros sòtzios e volontàrios. Pro dare a biere su bonu coro de sos tzitadinos, bi fin duos salvadanaios in colore rosa chi Intesa srl at cunsignau a sos duos sòtzios. Luisanna Porcu e Piera Bisson ant torrau gràssias a totus cussos chi ant traballau chin impinnu pro arribbare a custu resurtau ca su dinare l'ant a impreare pro sos bisonzos fitianos de sas fèminas chi sun fughinde de sa violèntzia, cosa chi non si podet fàchere chin su pacu dinare pùblicu. Cuntentu mannu Franco Fois puru chi at nau comente s'iniziativa Un battito d'ali contro la violenza permitit a s'azienda de azudare medas feminas e medas pitzinnos vitimas de violenzia.

Fatos de violèntzia chi non sun una nobidade pro sa Sardigna, ue sos amministradores locales sun a s'ispissu a sa mìria de malincrinios chi meressent una risposta lestra e cumpartia de su Cussizu regionale chi rapresentat su pòpulu sardu. Sa aprovatzione a s'unanimidade de sa motzione supra sos atos de mineta contra a sos amministradores locales, sutalìniat Michele Pais presidente de su Cussizu, mustrat chi custa assemblea narat chi nono a boghe manna a cada forma de violèntzia e s'impinnat a facher totu sas atziones netzessàrias pro amparare su traballu fitianu de sos amministradores locales a servìtziu de sa tzitadinàntzia. Su presidente Pais at peri ammentadu chi sa Sardigna est una de sas regiones de Itàlia chi at su nùmeru prus mannu de atentados contra sos amministradores, cunsiderende su tantu de sos abitantes. In prus at cundennadu cale si siat atu de mineta e at espressadu solidariedade a sas vìtimas e a sas famìlias issoro. Custu manzanu sos agricoltores chi ant picadu parte a sa manifestatzione promòvia dae sa Coldiretti Sardigna ant postu sas ruches in dennantis de sa sede Argea in Casteddu, s'agentzia regionale chi faghet sos pacamentos in agricoltura, pro sinzalare su chi est capitande in s'agricoltura e in sa zootecnia sardas. chin unu pore de aziendas, custrintas a tancare pro neche de sa burocratzia e de sos ritardos in sos pacamentos de sos prèmios comunitàrios. Sa Coldiretti Sardigna at mutiu a protestare sos iscritos suos pro dare unu sinzale craru a sa Giunta regionale supra sa situatzione de medas aziendas agrìculas, a manera particulare, Cheren chi su guvernu regionale pichet in cussideru sa chistione de sos azudos pro sa sicagna duamizedechesete, arribbados pro sos pastores e lassende a codias sos agricoltores. In prus s'annanghen sos ritardos in sos pagamentos de sos milliones de euro de su pianu de isvilupu rurale. Ritardos chi ponen in perìculu sas aziendas chi depen parare fronte a iscadèntzias e pagamentos. Su presidente de sa Coldiretti Sardigna, Battista Cualbu e su diretore Luca Saba An sutallineau chi sa protesta est contra a una burocratzia inimica de s'agricoltura e de su pastoriu. Sichit su traballu de sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro iscopèrrere sos evasores fiscales. Sos militares de sa tenèntzia de Bosa Marina an iscopertu chi unu tzilleri, cafeteria, de su duamizedechesete no at presentau sa decrarassione de sos rèdditos e duncas at cubau a s'eràriu duchentamiza euro de balanzos e binti miza euros de iva. Sos finantzieris sun resessios a iscopèrrere s'evasione fachende un'anàlisi econòmicu-finantziària funguda e ponende paris sos elementos investigativos achirios in su territòriu chin sas bancas datos de sa Guàrdia de Finàntzia. Sos militares bosanos ant peri santzionau su mere de s'atividade pro unas cantas irregularidades in matèria de legislatzione sotziale de su traballu. Unu de sos dipendentes difatis lu pacabat in contante e custu est proibiu dae su duamiza e dechesete. In prus, cussiderande su tantu de su dèpidu, sos finantzieris ant propostu a sa Diretzione regionale de s'Agenzia de sas Intradas de aplicare misuras cautelares pro garantire sa pretesa erariale. Chimbichentamiza presèntzias, unu ziru de dinare de deghe milliones de euro, trintaduas biddas e duamiza e chimbichentas impresas chi partètzipan, sun sos nùmeros chi contan, menzus de cale si siat àtera cosa, Autunnu in Barbagia, Sa faina de marketing territoriale prus importante in Sardigna ideada e organizada dae s'Aspen, s'azienda ispeciale de sa Camera de Cummerciu de Nugoro. In su duamiza e dechenobe puru sa prima bidda chi at apèrrere cust'atonzu in Barbagia est Bitti, su sete e s'oto de capidanne. Su programma cumpletu l'ant presentau custu manzanu, in s'intre de una cunferèntzia pro s'imprenta in Casteddu, s'assessore a su turismu Gianni Chessa, su presidente de sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro Agostino Cicalò, su diretore generale de su Bancu de Sardigna Giuseppe Cuccurese. Autunnu in Barbagia est s'ocasione, pro chie arribat dae continente o dae àteros locos, de s'Europa, de iscopèrrere una Sardigna diversa, non petzi unu locu pro colare sas fèrias in istiu chin sole, mare e ispiàgias. Est s'ocasione pro iscopèrrere sos ascusòrios culturales, ambientales, enogastronòmicos chi sas comunidades de s'internu collin chin amore e mustran chin braga pròpriu in custas ocasiones. Unu viazu in sa Sardigna prus bera chi at galu sas radichinas suas bene prantadas in su passau. Cust'annu puru s'Aspen at s'azudu de Regione, Bancu de Sardigna, Tiscali e de sos vetores marittimos principales. Si pompiat mescamente a s'Olanda, gràtzias a sos bolos chin sa cumpannia Transavia. Duncas si cumintzat chin Bitti a primos de Capidanne pro tancare chin Orune in Nadale. Su percursu de cassa integrazione pro sessada atividade depet previdere chi Contship Italia si ch'essat dae Cagliari International Container Terminal pro permìtere a s'autoridade portuale de fàghere unu bandu internatzionale chin s'azudu de su guvernu natzionale. A lu nàrrere est su segretàriu generale de sa Uil Trasporti, William Zonca. Pessamus chi siat profetosu su percursu propostu dae su Ministeru de s'Isvilupu Econòmicu, a sa presèntzia de sos Ministeros de sas Infrastruturas, de su Traballu e de sa Regione Sardigna, ma semus cumbintos chi petzi si Contship Italia si ch'essit dae Cagliari International Container Terminal Àteros investidores podant batire isvilupu e crèschida a su Portu Industriale de Casteddu, nat Zonca. Cosas chi a oje Contship Italia non cheret garantire, finas ca dat a bìdere chi preferit a s'impinnare in s'èstero, Tàngeri, Cipro e Egitto. Non si podet bajulare chi pro atuare sa procedura de cassa integratzione istada de su Guvernu, Contship Italia non si cherjat picare in gàrrigu unu gastu sotziale de pagu contu, a pustis de su chi at picau dae su territòriu e dae su mercau in sos sèichi annos chi at traballau in Casteddu, chentza àere mai investiu in su portu sardu, antzis, faghende che·lu essire dae su mercau internatzionale. Uil Trasporti, concruit Zonca, pessat chi custu siat s'ùnicu percursu de trabicare pro evitare sos licentziamentos e torrare a pònnere in motu su portu canale. Sa de trintaduas editziones de su Cala Gonone Jazz Festival ch'est acabada. Cust'annu puru su festival est resissiu a ispantare sos amantiosos de mùsica chin tres dies de cuncertos e ispetàculos de livellu artu meda. E in totu custos annos su sòtziu L'Intermezzo de Nùgoro est resissiu a fàghere esibire medas de sos menzus intèrpretes de sa mùsica jazz chi, oramai, in Sardigna puru podet vantare unu pore de amantiosos. A su grandu livellu de sa mùsica s'annanghet sa bellesa e s'ispantu de sos locos ube fàghen sos cuncertos, sa gruta de su Bricu de Mare, s'acuàriu de Cala Gonone, sa passizada de Palmasera ube an fatu sa bidda de su jazz e sos cuncertos. de a sero. Cust'annu puru sa mùsica jazz est andada a bratzete chin sos produtos eno-gastronòmicos de su territòriu pro lu promòvere. Intre sos cuntzertos chi an fatu in sa Gruta de su Boe Marinu mentovamus su duo boche e chitarra de Elina Duni e Rob Luft. Sa cantante de Tirana at cantadu branos de mùsica balcànica e traditzione albanesa chi faeddana de amore, dispidia e partèntzia. Sapadu sero, in sa bidda de su jazz si sun esibios Moses Concas e Andrea Cubeddu e in prus The Allan Harris Band. Oramai si podet nàrrere chi sa 'e trintaduas editziones de su Calagonone Jazz Festival est una manifestatzione musicale chi no at nudda de imbidiare a cussas prus connotas a livellu internatzionale. Un'apellu a sos imprendidores nugoresos pro agiudare s'HC Nùgoro a picare parte a sa Sèrie A unu de pallamanu feminile. Sas atletas nugoresas an meritadu su campionadu ca sunt arribbadas a sas finales natzionales a pustis de aer spoderadu su girone issoro de Sèrie A duas. A lu fàghere sa sotziedade chi petzi s'ùrtim'annu podet bantare duas promotziones, tres finales natzionales giovaniles e tres atletas nugoresas in natzionale. S'HC Club Nuoro, promòviu dae pagu a sa Sèrie A unu de pallamanu feminile, como at bisonzu de s'azudu de sa tzitade sua. Su diretore tècnicu Roberto Deiana nat chi pro afrontare sa prima divisione de pallamano natzionale bi cheret dinare meda e su chi costat de prus sun sas trasfertas. Cussiderande A unu feminile, A duos maschile, Youth League, Copa Italia e isparègios, Amus a deper fàghere a su mancu bintibatoro trasfertas sutalìniat Deiana. Faghende sos contos bi cheren a su mancu otanta miza euro unu tantu chi pro un'iscuadra che a sa nostra no est pagu. In prus s'annanghen sos ritardos de su contributu regionale pro s'istajone passada chi, si andat bene, at a arribare in Santu Gabine. Tropu tardu, nat Deiana. Su Sìndicu Soddu, in ocasione de un'addòbiu fatu pro festegiare un'annu prenu de resurtados de primore, at assicuradu s'impinnu suo chin s'assessoradu regionale a s'isport e pro acatare un'isponsor e nois semus isetande chin ispera manna.